ndị be anyị ekele m unu igbo nọ na mba ụwa dum ana m asị ya dịrị unu niile mma nke onye chi ya zelu eziokwu bụ ndụ ka ị na-ege unu ma na ebe a ka anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu n'ihe gbasara ọdịnala nakwa ka ndị igbo si efe chi ha na-ebi ndụ ọma ebe a ka anyị na-agwa unu nke bụ eziokwu ka ndị nkapụ ghara ịkapụ unu ka ị ga-esikwa wee si na ọdịnala wee gboo mkpa dịgasị iche iche nke tata Anyị gwara unu na anyị ga na-aga n'okwu mmụọ dị iche iche na ka ndị Igbo si hibegasị okwu mmụọ ebe ha na-efe chi ha, chi ha wee na-aza ha ekpere, chi ha wee na-adị ile. Ngwa n'egbughị oge, anyị ga-akọrọ unu ma wetara unu agbamaama site n'aka ji ọfọ, eze mmụọ, okwu mmụọ, Anị Agbaogugu nke dị n'obodo Enugu kpọmkwem. Anyị gwara unu na anyị ga na-agagasị n'okwu mmụọ dị iche iche iwetara unu ụmụ okwu mmụọ dịka ndị Igbo na ndị gboo si hibegasịa ha o wee dị ile n'ala Igbo wee na-enyere ha aka onye nọ na mkpa dị iche iche mkpa ee ị- a- a- ụbịam na ihe isi ike ma ọ bụ nrịa nrịa ma ọ bụ na a na-emegide gị n'ụzọ na-adịghị mma ma ọ bụ ka ezinụlọ gị ga-esi wee dị na mma ị na-ebi n'udo na-amụbanye. Ndị gboo hibegasịrị okwu mmụọ a n'iji nyere ha aka. Anyị wee kwe unu nkwa na anyị ga na-agagasị n'okwu mmụọ na-ewetara ya unu na na-afụ ya maka na ọ bụghị ihe niile ka ị kwesịrị ma ọ bụ ị ga-eji wee na-aga na nke dibịa ebe ọ bụ na ndị dibịa onwe ya akarịziri akarị n'obodo mana a ka nwee ndị bụ ezigbo dibịa A ka nwekwanụ okwu mmụọ na chi ndị Igbo na-aza ekpere n'ụzọ pụrụ iche. Anyị gwara unu na ị nwere ike gịwa nọ n'obodo dị iche iche izite e jeere gị na okwu mmụọ ma ọ bụrụ na ị nweghị ụmụnne ma ọ bụ na ụmụnne gị ee amagasịghị ebe e kwesịrị ịga okwu mmụọ e kwesịrị ije kọsagasịrị mkpa ji gị. E nwee ka esi eme ya. Akara ekwentị anyị nọ n'ihe onyonyo gị kpọọ ya a gwa gị ka si ewepụ anụ na anụ wee na-eri e nwekwanụ gị ka esi atinye ee maka na e nwegasị ụmụ ihe a na-atinye na anụ wee rie nwekwara ihe a na-ewepụgasị wee rie ya akara ekwentị a nọ n'ihu onyonyo gị maka ịjụ ajụjụ gbasara ọdịnala mana nke tata ebe anyị gụnyere chinchin bụ na Agbaogugu na okwu mmụọ Anị Agbaogugu ka anyị je mara ka ha si eme ya ka anyị je mara ihe nke ha ji dị ile ka anyị ga makwara na ka Ọdịnala anyị ji dị ile wee mee ka chi anyị bụ chi kere ndị Igbo, chi ukwu, Chineke, chi na-eme mma ji emere ndị Igbo mma site na Anị Agbaogugu nke dị na Enugu kpọmkwem. Cheta, ewere ka i si chọọ ịma ihe gbasara ọdịnala, echefuna ịkpọ anyị n'akara ekwentị a nọ n'ihu onyonyo gị. Abụ m Chizzy Anị ka anyị gbapụ ọsọ wee jebezi ozugbo ozugbo n'obi ukwu mmụọ Anị Agbaogugu nke dị n'obodo Enugu kpọmkwem lekwanụ ka m ihe anyị fụrụ n'ụbọchị anyị gara ebe ahụ Yeah, this is the sacred land of uh, Abu. Uh, we are in the grove, the sacred land of Abu. Before the chief priest here told us the origin of this place from uh, Ntegbenese

and to have above all the fear of God and the love of one another mmadụ ịtụ ụjọ chineke site n'ịhụ mmadụ ibe ya n'anya na ịkwụba aka ọtọ ya na ezi omume na onye ọbụla chọrọ ihe dị otu a ya were ọsọ ọsọ gbara baba na anị mụnwa bụ chief Norbert Egwuaga ife mere mma one of Agbaogugu ana m ekene ọha na eze n'ụwa niile ife Chukwu kele eke o kele enu kee anị ya ntaji ya mụ a Anị Agbaogugu bụ oho n'ife bụ wonderful thing dị na be anyị mụ ahụbere ife dịka n'ụwa ka m pụtara ụwa ejere m india eje m china eje m dubai eje m south africa jegbu ebe ahụ niile wee nata chukwu m wee sị na ọ na-adị mma ka m bịa mee omenala maka na omenala chọrọ onye anaghị atụ ntụ ọ chọrọ onye eziokwu yes is yes no is no anyị na-ekene chineke kele Anị Agbaogugu na ugo o tiile anyị imekwa ji ife bịa na Anị Agbaogugu na enyewu deity be anyị abụghị ebe iji nọkọta dịka anụ ọ- ka ihe akwa weta anụ nke wu portion anụ ọgụnwa nwee mmadụ ama anawe and na onye ọbụla mekwere ife ọjọọ adị abata na na Anị Agbo Anị Agbaogugu na inyo- iche ya ma eluwe ife a kịta kwee nkwe ya imeghere ife ahụ ọ bịa ọgwụ. o wehu udo na wolu bịa o welu mbe wolu bịa and ọ bịa ọgụ ahụ imekwa ife ahụ ọchụgụ mee ọnwụ ka onye na-esole and gị na mmadụ na-eji ndekwa ụgwọ ma ọ bụ gị na mmadụ mekọ ibe oyi oya ibe kpechiri ana agbaogugu ikpechikwela ụmụnna ma ajụ ọwụ ikpechikwela ụmụnna wụ a sị na ekpechi ma a sị ọ gị ga-ekpechikwekwe ọ bịakwa nke ugboro ịtọ ọ sịkwa na ọ na-aṅụ iyi ọ ṅụkwa ya ọ bụrụ na o mere seven days ọ nọ n'elu ọ nwụọ so na chineke nyere agbaogugu ngọzi ife dị ka ana agbaogugu and nyekwa ntegbe nese ntegbe nese ahụ bụ ogwugwu owele ihe agbaogugu akegbe tinye ha ugo anyị agwụghị ife na-eme onwe anyị ọbara onwe anyị onye mekwa eku oku ife ji eme nwanne ya o buru ụzọ wee ọgwụ n'okporo ụzọ accident eme ya ma ruo kịta ume o jiri ha n'ụra eme ume bụ ị bịakwa chọọ ime ife omenala ị bịakwa nata ikike na ana agbaogugu ọ na-edu ude ọ bụ na ị na-alụgo ohene plọt ị lụọ plọt iyi lụọ n'obodo niile dị n'iche n'iche ọ na-edu ude luo taa luo echi everyday na a na-egbu efi a na-egbu ebi a na-egbu ọkụkọ iwu bụ na nkwa i kwere na ihe emezukwe onye jikwawa ụgwọ ọ kwụ ụgwọ ya ka na ana agbo ana agbaogugu gosi ife a ga-eme. otu ọ natara uwe and na ife dị n'ime ya bụ ọ chukwu kelee ni ka a mana omenala ya adịlịla ụwa ta ụwa ise ụka adụ enwero nke ya abụọ ya ka m ji sị na m ejegwa obodo niile dị iche n'iche omenala dụ ndị uche na enwere ndị nke a na-akwụ ndị iche nwoke na nwaanyị ụgwọ a na-akwụ na- na- na- na obodo oyibo ọnwa jikwa ha e were ego nke a. anyị ada azọ ife ụzụzọ anyị adịghị polisi maka anyị adịghị ife ọgụ Anyị adịghị achọ. kọt maka na. anyị bịakwa na ntegbe nese ha bụ one and ka chukwu ji jikọọ ha ọnụ enwe onye hụkwara ọbara nwanne ya nke ya aga na ọnụnụ nwaanyị i mekwa ego n'isi nwaanyị kpam ọ nawa akwụchighị ngo ya iwu bụ na onye onye onye ahụ kwụrụ ụgwọ n'isi ya nwe ụmụ niile ọ mụta ọgọ ọ mụta iyi kọtụ elu ha majistreti elu ha imeghekwa abịa kpachila anụ ọ chịrị ndị ahụ niile ma o gbuo ma onye si na na onye na-azọ a na-eyi ana agbaogugu every year hmm. na ebe a na-akpọ ebe ọnwa isii ọnwa isii ahụ zukwe ma ị nọ n'elu ma ị nọ n'ala bụ onye nwa akwa mkpụrụ ogwu agbaogugu ị bịa kene ana agbaogugu n'ife ị na-eme ife o meelu kene ya ekene chen ochete wuo nata ebe ọ bụla ị nọkwa nsogbu ndị ụmụa ibe kwụ ihu ibe dị ka mmadụ ma ndị osu nọchi owu n'ụzọ sha na agba ọgwụ ọnọkwa ndị osu ahụ clear Mm. Mm. I understand. ndị na-akpa ike niile kpagbudebe akpado bụ olite olebe nke ya agwụ a na-agba ọgwụ ekpuchi ohe anya ị gafere ebe ị na-eje ọ bụkwara na ị mụtara nwoke ma ị mụtara nwaanyị ibe anyị yọrọ bụ ụmụaka anyị fụọ obodo oyibo

and na ịnọkwa kuo nwanne wee anụ sha na agba ọgwụ gbuo onye ahụ ị ga-akpụta ebinyi na ewu ọkụkọ na jam mee na katọn iwu merire dịka na isho na gị nọ n'obodo oyibo ndị mere lulu ten ka a natala na krismas a nwere kịta n'okolu nwanne ya the best na ịbịa n'ebe a gwa bịa dochie ya ọkwata ibe ahụ bịa ahajuo ha ma nwa nwa ha ma nwa ha enweghị onye na-echikwukwa iku ha ọnụ kpam ihe ekwụta ọkụ pụta ibu pataja mbe weta ibe wee bịa gozi ana bụ Nna ihe okpocha ebe mm, nna anyị wabụ ndị si esi wee bịa ndị si esi wee bịa o nwekwara ike ịbịa gọọ ana wee were ngozi ga na anị abụ ị na-anaje na ije chọọ ọjọ gbalị ise ka m wee tụọrọ ụwa ụhụ ana hmm. i tulu ugo wee na-ana ese ọkwa ị ma na ụmụaka anyị pagboro ọkwọ were ife a na-agba ọgwụ eje obodo oyibo enweghị nke natara hmm. igbolu ọkwọ nwadụnụ ma ya lụsi na be anyị si na ga-ewere ejewe obodo oyibo ọ ibe dịka mmadụ naabọ out of 100 ndị ọzọ niile ma onye ọcha ahụ bịara chiche eje weta ọ dụhụ ndụ mụ jewe na china ebe a na-egosi alụ ibe ha ka afịa agwa ọkwa anyị na ibe anyị nweburu bụ ibe dị ebe ahụ dugbu na ana igbo ndị igbo wolu nkike dị na be ha wee je nye ndị ọcha onye ọbụla natawa na omenala bụ the highest thing before ụka mụ kelee chukwu ka m bịa jiwa ọnụ n'ibe anwa na mụ gwara gọvanọ nabatara mụ the whole Enugu steeti nabatara mụ a nọ n'ebe a ọkụ ihe efi na anọ akụ igbo na each local government autonomous council wolukwuo

ise ebe a na-etu m kide mgbe a mụrụ m bụ ibe a gụrụ m bụ ekoye egwu agụ okorie egwu agụ anị nna mụrụ m bụ lọlọ igwe chimangere odenigbo lọlọ igwe chimangere
igwe chimangere ụmụ adụfụ
anyị na-eme ume ana Agbaogugu na-eme ume ife iyi ọla omeluwe kwa ana Agbaogugu onye atụ ukwu ime nke taa ọ bịakwa enye mebie nsọ ana Agbaogugu ọ tụrụ ime nke a bụ abụghị nke ibedo a